comme sisan siti ko ninnu ɲɛ t'a la i bɛ bala min na dɔrɔn o b'a sɔrɔ i ka sitiw ye donc problème sɔrɔ donc n'a ye émission lamɛn a b'a aimer de ka tila k'a partager donc a bɛ barikaba don siti la pour que problème caman bɛ yen siti bɛ se ka a bɛ se ka tɛmɛ o bɛ se ka tɛmɛ donc siti ka cogoya min na bon numéro fɛnɛ n'i y'a ta siti sanfɛ i b'a enregistrer a bɛ se ka kɛ i mago bɛ se anw ma don wɛrɛ la k'a sɔrɔ donc numéro b'i bolo an bɛ statut minnu fɛnɛ bila a bɛ se ka kɛ i mago t'anw na bi mais an bɛ statut dɔ bila o bɛ se k'i intéresser mais si a bɛ se ka kɛ n'i ma nimɔrɔ sɛbɛn nimɔrɔ sɛbɛn ka bila i kunna lalekan ni e mago sera anw ma dɔw hali n'a sɔrɔ siti ko ɲaminen don cogoya dɔ la parce que sisan siti ko basigi ba t'a kɔnɔ o b'a sɔrɔ an ka nimɔrɔ b'i bolo donc déjà o ye kunnafoni ye ka di donc faniw bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ toujours Maliki le secret et le jeune donc sur le plateau le jeune i ni kayew bɛ ɲɔgɔn na dɛ d'accord hakili la bi ta ye émission kura ye ni ala sɔnna ma sha Allah kosɛbɛ an na tan da yɛlɛ an ka tɛmɛ le secret ma ɲina kulɛri ko in kɔ i bɛ tout noir la bi le secret yɛrɛ ye cɛ finman ye hali n'a sɔrɔ bɔrɔn bɛ yen habillement noir fana bɛ yen sɛsi noir fana bɛ yen kɔrɔ b'o la ka bɛn arabadonya fana ma bon baasi t'a la n'ala sɔnna ma sha Allah bon noir kɔrɔw ka ca n bɛ noir la bi i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na bi n yɛrɛ bɛɛ ye noir ye bi samara ye noir ye sosɛti ye noir ye dulɔki ye noir ye kurusi ye noir ye hali n ka bolomafɛn donc a bɛɛ noir ye donc bi bon araba ye don mun ye dɔnkɛlaw bɛ o don dɔn hakili la ni noir donna arabadon fɛ a tɛ ko jugu ye nka n t'o détail di parce que o ye dɔnkɛlaw ka ko ye n kana n'u ka gundo dɔ fɔ yen quoi n' ala sɔnna ma sha Allah donc bisimila donc o ni ye an bɛ ɲininkali fɔlɔ sɛmɛ la o de ye cɛ ye a ko ko ale fiancée a ye muso dɔ de maminɛ an ko ko a fiancer a y'a ko bɛɛ ɲɛnabɔ ka wa worodenni ni woro woroba a bɛɛ bɔra a y'a bɛɛ bila en place a tɔ tora ka furu dɔ siri a banna mais ale bɔra a kalama kɔfɛ k'a fɔ ale daga wuli terikɛ yɛrɛ fana ni muso in bɛ ɲɔgɔn fɛ yalima terikɛ in de ye mɔgɔ lankolonya kɛ wa walima muso de ye mɔgɔ lankolonya kɛ k'i ka walawalali kɛ o yɔrɔ la secret baasi t'a la ala k'an bɛn sawaba ma eh, le jeune baasi t'a la donc k'a fɔ ko i ye muso dɔ fiancer i ye a fɛn bɛɛ kɛ k'a ban pewu donc a bɛ fɔ ko i muso don parce que fo k'a labilala i ye nka kɔɲɔ ma kɛ fɔlɔ o kɔrɔ de k'a fɔ donc e muso don a ka fɛn bɛɛ ye donc e ka fɛnw ye a ka hɛrɛw i ka hɛrɛw ye a ka tɔɔrɔw i ka tɔɔrɔw ye donc o kɔrɔ ye k'a fɔ i t'a de don bi donc i t'a don donc sini yɔrɔ dɔw laadaw la i bɛ se ka s'a ma yɛrɛ ka taa premier heure la fo ka taa dugu jɛ dɛ n'a ka di i ye senw i b'a kɔrɔta foyi t'a la nka yɔrɔ dɔw laadaw la o ti ɲɛ k'i ka kɔnɔni kɛ fo ka taa se dɔn kɔɲɔ waati ma a bɛɛ bɛ bɛn basi foyi t'a sira donc e ka bala k'a ye k'a fɔ o ni e terikɛ u bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ walima i ye dibidibi kan mɛn na fo i yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ninnu kɔni ko dɔ a tɛmɛnen u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ walima u bɛ ɲɔgɔn fɛ donc nin ye e muso ye nin fana e terikɛ de ye u fila la ko jɔn ye mɔgɔlankolon ye o tɛ baasi t'a la ala k'an bɛɛ dɔn sababaw ma nin kow bɛ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka caya mais ninnu fila si tɛ mɔgɔlankolon ye eh. muso tɛ mɔgɔlankolon ye ah. a cɛ terikɛ in tɛ mɔgɔlankolon ye ah. nka cɛ yɛrɛ de ye mɔgɔlankolon ye eh. mɔgɔlankolon don kun jumɛn na ah. n'a fɔra ko karisa kɛra i muso ye surtout npogotigi kɛnɛkɛnɛ hmm. a falen tewu hmm. f'a bɛna ɲini ka bɔn hmm. a dira e ma k'o minɛ k'i bɛ se k'o boloda la dɛ pour que a kana bɔn e tila k'i terikɛw ta kuma bɛɛ e b'i terikɛ dɔ de ta ka taa n'a ye olu fɛ yen ko baro kuma bɛɛ e terikɛ dɔ de b'e kɔfɛ ka taa ni o ye e fiyanse ninnu fɛ yen ko baro teda bɔ ka na sa muso in dun n'u b'u ka sow kɔnɔ surtout a faamadelama ninnu yɛrɛ n'u b'u ka du ninnu kɔnɔ u tɛ fini ɲɛnama u t'a don dɛ aa kulɔti walima zipu fasuguya dɔ walima kolan fasuguya dɔ walima ɔrɔbu fasuguya dɔ ko a cɛ don parce que a cɛ don a t'a yɛrɛ sutura ka bɔ a cɛ ma cɛ terikɛ in fɛnɛ laada kama ko cɛ i cɛ terikɛ k'o y'i cɛ ye an cɛ n cɛw don donc ale fana t'a yɛrɛ sutura ka bɔ u fila si ma bon cɛ terikɛ in dun o dusukun a bɛ ka kami kami kabini sɔgɔmada fɛ u sigi fo ka t'u ta a dusukun bɛ ka kami kami denni lankolon bɛɛ dalen bɛ kɛnɛ ma a yɛrɛ dun ye maa nugulen ye mhm. donc n'i y'a ye sisan ah. k'a nɛnɛ ah. a bɛ jigin kɔnɔ dɛ nka i tɛ se k'a fɔ i da ra i si bɛɛ i tɛ se k'a fɔ parce que i terikɛ muso don e bɛ tila ka mobili ta tuguni mm. walima ka moto ta k'a fɔ mm. ayiwa abudulu ye n wele mm. n bɛna ye sisan n'o bɛna ci dɔ la n bɛna o bɛna ci dɔ la n ka cɛ cɛ kɔnɔ abudulu ye n wele n bɛna ka bitigi la sisan n bɛna kuma dɔ fɔ quoi oh. business dɔ bɛ an b'o ɲɛnabɔ sisan ka na oh. ka taa ka i muso ni i terikɛ in sigilen to. kumaw dun bɛna falen falen olu ni ɲɔgɔn cɛ aa novelasikanw bɛ yen kuma bɛɛ denni yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka wuli ko sukoro ma te bɔ dɔɔni a e ko sukoro dɔ tɛna sɔrɔ bɔ a ka nin yɔrɔ in na o bɛ wuli ka démarche jugu k'o kɛ e terikɛ sigilen ɲɛna a bɛna a sigi senw tɛ fara ɲɔgɔn kan i terikɛ sigilen ɲɛna cɛ dusukun bɛ ka kami kami don o don a laban na don dɔrɔn n'i taara sigi o cɛ kelen n'i taara sigi a taatɔ la a b'a fɔ ko cɛ i ka telefɔni don aa aa i ka cɛ de ye nin telefɔni san k'a di yan dɛ i terikɛ de ye telefɔni san k'a di yan k'an t'aw daw a ye ne lajɛ ne ɲɔgɔnna bɛɛ iphone b'a bolo nin ye ne ka telefɔni ye k'an de t'aw da ee ne ka iphone ko in n y'a fɔ n ka cɛ ye dɛ mais n'a ma san n bɛna n bɛna san i ye quoi n bɛna san i ye ne yɛrɛ bɛna iphone san i ye o mais i kana to a ka bɔ a kalama parce que hadamadenya don quoi a kana na fɛn dɔ miiri quoi donc ne b'a san i yɛrɛ bɛ se ka ko dilan cogoya dɔ la donc don dɔ la o ye wele i muso a b'a wele dɛ tɛ parce que i ye nin da yɛlɛ mɔgɔ minnu ɲɔgɔn cɛ u ka numéro bɛ kɛ ɲɔgɔn bolo karisa tɛ tɛmɛ yan fɛ o tɛmɛna iphone dira dɛ o n'a ɲɔgɔn na don dɔ la i taara fɛnɛ ka taa sigi ka taa k'a to waajirika fɛnɛ dira muso ye fɛn ye fɛn mun ye fɛn nɛgɛta ye wa fɛn natalen natalen natalen fɛnɛ don muso nɛgɛ ka di wa nata bɛ muso yɛrɛ la donc naturellement o jɛ jugu ninnu n y'o jɛ jugu ninnu n'i y'o kolokolo i yɛrɛ la k'a sɔrɔ e yɛrɛ ma hali muso yɛrɛ découverte kɛ ka ɲɛ fɔlɔ iphone kow nana don a kɔnɔ wari kow nana don a kɔnɔ muso ka dépense kow nana don a kɔnɔ o yɛrɛ bɛ ɲɛ e muso ma ka tɛmɛ e kan ko teriya a kuma ka ca koyi o bɛ ɲɛ e muso ma ko teriya don dɔ la muso bɛna jɔ koyi a b'a fɔ karisa a cɛ i pisolo in bolo dɛ n ka cɛ cɛ a ye choix kɛ koyi na n k'a lajɛ ta ee a ye dɛ Eh, wala ye pisoro pisoro in boli ba de don ah. gɛrɛla in san ka lɛ sa o b'o bisi bisi k'o lajɛ ah. eh, parisi pati pati ah. karisa tiɲɛ na a ye choix kɛ han a ye ni karisa kɔni taara kɔni anw ta de ye ni karisa taara anw ta de ye o t'a daminɛtɔ ye donc u b'u tora hmm. don dɔ la bolokara bololakara hmm. a bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ muso fililen ka taa ka taa i terikɛ in fɛnɛ hmm. ka taa o ka cɛya k'a tɛgɛ sira ma walima ka t'o minɛ ka t'a sɔrɔ o jamanjanba ye ka tɛmɛ a cɛ yɛrɛ ta kan a b'a fɔ k'a b'a découverte kɛ koyi ɲɛma in bɛ yen a bɛ ka ɲɛ a ma a bɛ ka hinɛ a na ayiwa a nana fɛn fɛnɛ sɔrɔ a bolo mun ye nimisi wasa fɛn ye ka tɛmɛ hali a fiancé fɛnɛ ta in kan o découverte a b'a fɔ k'a b'a kɛ dɛ juru bɛ tigɛ ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'i ma farati i bɛ bala mun na i b'a sɔrɔ e b'i kun fɛ ko in na e bɛ k'i e bɛ k'i terikɛ wele don dɔ la a b'a fɔ k'ale tɛ taa o y'a sɔrɔ surɔ yɛrɛ a bɔra i muso kan ee n ka cɛ ne tɛ yen sɔrɔ bi dɛ e e mun na ayi tonton ye n bila ka taa tɛ- tonton ye n ci ka taa ci dɔ la surɔ i muso ka sunɔgɔ o de b'a nɔfɛ i yɛrɛ muso y'a girin surɔ fo a kolo bɛɛ faga a b'o sunɔgɔ de la a tɛna taa kati a tɛna taa yɔrɔ si ɔn e bɛ girin na k'an ka taa an ka taa madamu fɛ yen an ka taa baro la ale bɔra ka madamu so fɛ surɔ yɛrɛ ka e to ko dɔ la ayiwa yɔrɔ a ko bi a ko bi caya donc ka kuma lasurunya dɔrɔn da dɔw bɛ yen kana o yɛlɛ mɔgɔ si ye teriya ko t'o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko muso dira e ma e de muso don e de fiancé don e de y'a choisi i bɛ k'a protéger a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen la a ka hɛrɛ bɛɛ i ka hɛrɛ bɛɛ ye a ka tɔɔrɔ bɛɛ i ka tɔɔrɔ bɛɛ ye da dɔw bɛ yen a bɛ fɔ olu ma ko da personnel o tɛ yɛlɛ maa si ye ni i yɛrɛ tɛ. baro dɔw bɛ yen a bɛ fɔ olu ma baro spécialw mɔgɔ si tɛ impliqué o kɔnɔna na ni i yɛrɛ tɛ kuma dɔw bɛ yen a bɛ fɔ olu ma ko privé mɔgɔ si tɛ impliqué o kɔnɔna na ni i yɛrɛ tɛ hali filɛli dɔw bɛ yen ka muso to lahalaya dɔw kan a ka kan jɔn k'a filɛ yan a tɛ bɛn mɔgɔ si ka impliqué ye an cɛ dɛ an cɛ o taara dɛ ah. n terikɛ o taara a tɛ bɛn mɔgɔ si ka filɛ yen fo e yɛrɛ n'i y'o o da bɛɛ tigɛ ka bɔ i ni terikɛw cɛ hmm. ko parce que k'u bɛɛ muso don ah. adamaden i b'a sɔrɔ hmm. dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a jogo ka ɲi ah. foyi t'a la e n'a ye kabini aw jɛra a ma tigɛ ɲɔgɔn na mais hmm. muso ye sitanafɛn ye sitanaw bɛ don a kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen ka ka a pousser ka don ko dɔ la i terikɛ in fɛnɛ o sitana kelen ninnu bɛ se ka don a tigi kɔnɔna na a bɛ taa ko dɔ yɛrɛ kɛ i terikɛ de ko dɔ dɛ k'a sɔrɔ mun t'a ka laɲini ye bon a bɛ taa timiya dɔ sɔrɔ yen fɛnɛ a tɛ se ka fara ko in na bilen donc kuma lasurunya ye mun ye teriya bɛ yen danw de bɛ i terikɛ la ani i terikɛ ani i ka eh, foro personnel foro i muso y'i ka foro personnel de ye teriya bɛ yen mais a bɛna dan hakɛ dɔw de la n'i y'a tɛmɛ o kan n'i ma farati terikɛ bɛ muso ɲini i kɔfɛ a bɛ kɛ hali furu kɔnɔ ne yɛrɛ b'a kow ye e terikɛ bɛ taa e kɔfɛ ka taa sigi e muso ka salon kɔnɔ ko tele filɛ o tɛ manamana ko ye ko cɛ ɲuman tɛ fini siri bɛ muso kɔgɔ la mugu ɲuman ninnu b'a kɔfɛ muso dun tɛ ban birili kow la e sigilen k'e bɛ tele filɛ la e muso bɛ ka biri nin bɛ tele filɛ la i ko e terikɛ ko dɔ bɛ k'a la o fura foyi t'o la ko dɔ bɛ k'a la n'o sera e muso ma jɔn de y'o kɛ sisan i yɛrɛ de y'o laɲini ni terikɛ y'i wele karisa i bɛ so wa aa n terikɛ n tɛ so fɔlɔ a kɛra cogo di cɛ ne tun b'a fɛ ka na te min na a bon a to ne nana n b'i wele i b'a kɛ ten de mais e terikɛ y'i wele karisa e bɛ so wa ayi ne tɛ so aa a kɛra cogo di bon ne tun b'a fɛ ka na te min na ɔ taa kɛ madamu bɛ yen k'a ka teminɛnw bɔ madamu bɛ yen k'a ka teminɛnw bɔ ɔ ni tile ka kalan don salon kɔnɔ fɔlɔ kɛ yanni ka na i yɛrɛ de ye da yɛlɛ a bɛ n'a fɔ i muso d'a ma donc n'a kɛra maa jogojugu ye maa caman terikɛ b'a muso ɲini nin na dɛ tileganfɛ baro walima wulafɛ baro e b'i terikɛ taayɔrɔ jɔnjɔn dɔn caman bɛ taa terikɛ muso la biri fo salon kɔnɔna na ye denmisɛnninw b'a kalama u ti kuma de voilà parce que olu b'a dɔn a kow bɛ cogo baarakɛla ninnu olu de bɛ gundow bɛɛ dɔn u b'a dɔn u ti kuma de donc da dɔw bɛ yen o tɛ diinɛ ko yɛrɛ ye muso ye sitana fɛn ye fɛn duman de don kan'o da yɛlɛ i muso ni i terikɛw cɛ que ça soit fiançance kɔnɔna na walima a furulen yɛrɛ i fɛ n'i y'o kɛ muso tɛ mɔgɔlankolon ye cɛ tɛ i terikɛ tɛ mɔgɔlankolon ye e yɛrɛ de ye mɔgɔlankolon ye e mun ye o da in yɛlɛ u ni ɲɔgɔn cɛ donc ka kuma lasurunya les jeunes a kow bɛna ninnu na tɛrɛ sinani ma ka caya cɛw yɛrɛ de bɛ da ninnu yɛlɛ i y'a faamuya a bɛ sɔrɔ ka taa k'a dɔn u bolo da u bɛ sɔrɔ ka yala n'u terikɛ tɔgɔ ye karisa kɛ ne yɛrɛ tun jɔlen bɛ n'a ka fɛn bɛɛ ne tun t'a dɔn karisa bɛ sɔn ka nin kɛ ne la hali jakarita sugulan min fil'a bolo n yɛrɛ de ye moto in san ka d'a ma n terikɛ de quoi n terikɛ yɛrɛ de don wa c'est vrai i terikɛ don mais i fana y'a dépassé u y'a don ko dɔw kɔnɔ minnu t'a don ko ye fo finalement a fana taara nɛnɛni dɔ k'o kɔnɔna na o y'a dépassé donc a limite dan kɛ kow la o de cɛ ka ɲi o de kama ciden ko ko cɛ ni wali cɛ ni walimuso kɛlen yɔrɔ kelen muso kelen cɛ kelen ko sitana bɛ k'aw sabanan ye aw sabanan in ye kɔrɔ foyi t'a la k'aw lasu dɔrɔn ka kɛ ɲɔgɔn kan voilà donc hɛrɛ t'a la a terikɛ in a yɛrɛ ka waleyaw de don k'a k'o dabila voilà n'a ma dabila mm. hali n'a ye muso wɛrɛ ta mm. n'a y'a diya a ka nin gɛn mm. a ka dɔ wɛrɛ ta n'a ma nin ko in dabila a tɛ nin fana ɲɔgɔnna bɛ kɛ tuguni d'accord sɛgɛrɛ o faamuyara an bɛ tɛmɛ tuguni ɲininkali wɛrɛ min bɛ o de k'a fɔ cɛlaka dɔ ko ko n'ale ni a muso don min na n'u kɛlɛ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ fo ale ye fila fila t'a la ni tɛgɛ ye ko o don ni su kora muso in bɛ position di ale ma a bɛ kɛ cogoya bɛɛ kɛ n'ale ye dilan kan o don aa ko ka timinɛ ko ka di kojugu dɔgɔ sera o ma tila ka lajɛ ko donc ale t'a dɔn mun de bɛ ka muso in bila nin na ko fo a nana kɛ ale yɛrɛ jogo ye tuma dɔ la ale b'i tugu ka kɛlɛ yɛrɛ tigɛ ka muso in bugɔ pour que ale ka se ka fɛɛrɛ kɛli ma su fɛ yalima bugɔli de bɛ muso in excité wa walima cogoya jumɛn don k'a ma se k'a faamuya halisa baasi t'a la mm. n'ala sɔnna ma inshallah donc le jeune a faamuyara donc k'ale muso don min na ni a ye ni mankanni dɔ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ni a tɛgɛ sera muso in ma o don in ni rapport donna u ni ɲɔgɔn cɛ donc muso in bɛ rapport di ale ma di cogo la mun n'a bɛ fɔ a ma yɛrɛ di walima ale kɔni bɛ sentiment mun n'a o bɛ sɔrɔ musoko la mhm. donc ale b'o n'a sɔrɔ kɛmɛ de don ale bɛ bi kɔnɔntɔn bɛɛ sɔrɔ muso in na o don. k'a sɔrɔ n'a sɔrɔ o tɛ ale tɛ tɛmɛ hali 20 ou bien 25 pourcent kan muso in na donc ko yala o kɔrɔ de k'a fɔ hmm. bugɔli de b'a la excité wa hmm. walima eh, eh, kɔrɔ ye mun ye parce que ale ma se k'a faamuya o tɛ ya donc baasi t'a la hmm. a faamuyalen don musow suguyaw ka ca kosɛbɛ mais u b'an bolo furuw kɔnɔna na an t'a ɲini dɔrɔn k'a dɔn k'a sɔrɔ n'i y'a ɲini k'a dɔn i ka muso a bɛ excité cogoya min na a ka nɔgɔ i n'a bɛ jɛ kɛ a ka nɔgɔ quoi c'est à dire sɛgɛn t'a kɔnɔna na quoi parce que muso suguya ka ca n t'an da don a bɛɛ la ka walawala nka muso suguya fila bɛ yen o ye nin muso suguya fila in de ye olu fɛnɛ olu bɛ excité ten de muso dɔ bɛ yen pour que i k'a sɔrɔ pour que ale ka excité ani pour que a ka diya yɛrɛ sɔrɔ rapport la a bɛ fɔ o de ma ko excité c'est à dire a yɛrɛ ka excité fɔlɔ a n'a ka sentiment mun n'a yɛrɛ b'o ɲini a k'o sɔrɔ rapport la ani k'o di cɛ ma donc rapport la fo f'i k'a bugɔ de bugɔli mun don n b'i fa bugɔli la o tɛ quoi bugɔli mun don ka talon hmm. k'a la vitesse quoi donc i b'a ye n'i y'o kɛ dɔrɔn hmm. ale farikolo bɛ commencer donc ka na a ma hmm. donc o musow bɛ ten dɔw bɛ n'i y'u bugɔ ni busa yɛrɛ la o don kelen n'i ser'u ma i b'a sɔrɔ non u excitera yɛrɛ de mais dɔw bɛ n'i y'a ci a ɲɛ kan hali n'a ma kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o don kelen i b'a sɔrɔ n'i ser'a ma a bɛ exciter c'est à dire f'i k'ale bugɔ dɔw bɛ yen nɔ n'i bɛ rapport la n'a ye i n'a fɔ misali la sisan n'i y'a labiri yafa bɔrɛ kelen ka taa yen n'i bɛ k'a frotter ka to k'a bugɔ a bobara la pap ka to k'a fɔ ba tantɔ nin man di de i b'o kan mun fɔ i b'a sɔrɔ o ka d'ale ye quoi i bɛ bilen mun kɛ ka sɔrɔ k'a fɔ nin man di o bilen o de bɛ kɛ sababu ye k'ale fɛnɛ to ka excité i m'a faamuya tɛgɛ busa ni bilen olu bɛ taa ɲɔgɔn fɛ donc muso dɔw fɛnɛ olu bɛ excité donc tan de bon n'a sɔrɔ e tun ye diinɛtigi ye e tun nin fila nin bɛɛ ye kafiriya kumaw ni manamanakanw de ye e bolo k'a sɔrɔ e ni muso bɛ furu kɔnɔna na bon nin dun de b'ale la excité donc a bɛ san tan walima san mugan ni kɔ kɛ furu kɔnɔna na a bɛ fɔ mun ma ko diya a t'a dɔn furu kɔnɔ parce que ale bɛ excité ni sira mun ye o ma deli ka kɛ a ni cɛ cɛ donc i b'a muso jari filanan ye jumɛn ye o ye dajuguya ye dajuguya bɛ muso dɔw fana excité i n'a fɔ misali la sisan n'a bɛ baro la i n'a mɔgɔ filanin bɛ baro la i bɛ se ko karisa e tantɔ in n t'a fɛ k'a tɔgɔ fɔ directement quoi karisa i b'a dɔn i tantɔ in cɛ a dan don trop sɔrɔ a kun man di kosɛbɛ mais don o ta a kun ka di trop na na n ka n tɛgɛ don a ra dɛ donc ka a tɔgɔ jɛ yɛrɛ fɔ fɔ togora minnu ni bamanan jɛlenba in tɛ quoi i m'a faamuya o dajuguya kan mun n'i bɛ olu fɔ a nɔfɛ ya n'i ye mot kelen fɔ yann'i ka tila filanan fɔli la o b'a sɔrɔ a commencera donc ka excité a b'a sɔrɔ a mouillera yɛrɛ voilà donc i b'a ye ni ale bɛ to ka e ye o muso in cogoya la n'a bɛ to ka e yɛrɛ ye dɔrɔn i b'a ye i b'a ye nege bɛ n'a ma quoi c'est n'i nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la dɔrɔn nege bɛ n'a ma donc hali n'i tɛmɛna a kɛrɛfɛ ka essayer ka a ɲɔmɔti siɲɛ kelen ka dakuruɲa in kelen fɔ hali n'i y'a fɔ a tulo kɔrɔ de o don su bɛɛ nege nege bɛ n'a ma a b'o don bɛɛ kɛ. nege b'a ra quoi donc n'i ser'a ma a bɛ diya sɔrɔ cɛko la o la c'est à dire o musow bɛ yen olu bɛ bugɔ de pour que u ka se ka exciter k'a sɔrɔ u yɛrɛ cogoya de don u fari cogoya don k'u ka laɲini tɛ dɛ a b'u yɛrɛ la muso dɔw bɛ nɛni de ani k'u u ɲɛfɛla dajuguya pour que u ka exciter k'a sɔrɔ u yɛrɛ cogoya de u yɛrɛ cogoya de don mais u ka laɲini tɛ a b'u yɛrɛ de la quoi donc ni cɛ mun ye o faamuya n'i n'o muso bɛ jɛ kɔnɔna na o bɛ minɛ ten de n'i y'o minɛ ten a ka ca a la fɛn fɛn minnu ye cɛnimusoya diya ye n'an b'a tuma na don o don ale b'o découverte sɔrɔ donc furu kɔnɔ donc ale b'o sɔrɔ furu kɔnɔna na quoi bon n'a sɔrɔ e ka diinɛw ni e lamɔ cogo ni e ka hadamadenyaw e b'o jate kafiriyakan ni manamanakan ni baatarakanw de ye donc e ni muso in bɛ don furu kɔnɔ fo ka taa bɔ furu kɔnɔ a tɛ ja sɔrɔ i la parce que ale bɛ excité sira mun fɛ o communication tigɛlen don donc e n'ale cɛ o la a b'a fɔ k'a tɛ ja sɔrɔ cɛ ko la ale tɛ excité o tɛ sira dɔ de bɛ yen a kan ka excité donc sira mun fɛ bon o datugulen don a ni cɛ cɛ i y'a faamuya donc ka kuma lasurunya dɔrɔn an b'a fɔ an balimakɛ ye k'a fɔ ɔhɔn a muso bɛ excité ni bugɔli de ye nka a bugɔcogo ɲuman na fɛnɛ a k'a kɛ nege bugɔli ye hali k'a pousser dɔrɔn k'a bin dilan kan k'a latilatila a bɛ excité donc k'a sɔrɔ i m'a kɛ ni violence ye mun b'a bana quoi walima k'i to en action ka to k'a bugɔ bugɔ dɔɔni k'a sɔrɔ a ma kɛ ni violence ye donc a muso bɛ ten de a k'i hakili to o la k'o kɛcogo ɲuman kɛ pour que a muso bɛ se ka donc damu sɔrɔ a la cogoya mun na mais a kana kɛ bugɔli ye mun b'a bana quoi o tɛ kɛ hɛrɛ fana ye quoi n'a fɔra rapport kɛ o kɛ bugɔli f'i ɲɛ ka funu bon o laban i ɲɛ bɛna ci o tɛ hɛrɛ ye donc Ala k'an kisi o ma donc le jeune i bɛ jumɛn da nin kan bon le sika n b'a fɛ ka ɲininkali fitinin dɔ don a jɔyɔrɔ de ɲininkali in tɛ dɔwɛrɛ supposons muso minnu bɛ yen sisan ni olu bɛ excité ni bugɔli ni nɛni de ani muso minnu bɛ yen n'olu ye silence ye cɛ majorité bɛ nin muso genre fila nin cɛ majorité bɛ muso suguya jumɛn de kanu kosɛbɛ bon cɛ majorité n'i y'a ta k'a lajɛ muso minnu bɛ yen ni jɔngiya b'u ra dɔɔni c'est-à-dire minnu ka wɛrɛwɛrɛ dan bɛ kɛnɛ kan kɛnɛma hmm. cɛ majorité b'a fɛ ka o musow nɛnɛ c'est-à-dire ka u goûter de i m'a faamuya mais n'a fɔra an ka musow ta ka na don furu kɔnɔna na i b'a sɔrɔ u b'o musow fɔngɔ ɲɔgɔnya parce que hali n'i taara furuso kɔnɔna lajɛ an fɛ yan n'i y'a sigi kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ taa muso minnu sɔrɔ furu kɔnɔ o ye muso minnu bɛ yen n'olu ye silansew ye n'u ka kumaw man ca kosɛbɛ i y'a faamuya mais i bɛ taa sɔrɔ cɛw bɛ nafolo yɛrɛ tiɲɛ minnu na ani kanu kama i b'a sɔrɔ olu caman bɛ yen olu bɛ sɔrɔ kɛnɛmanaw de la ka caya mais i bɛ taa genre min sɔrɔ olu la o ye jɔngiya ni jɔngiya minnu ye n bɔra ka mun fɔ sisan dajuguyaw ni o n'a ɲɔgɔnna ko minnu bɛ yen ni a bɛ muso minnu na i b'a sɔrɔ sisan cɛ majorité bɛ olu kanu ka tɛmɛ muso silansew kan mais kanu suguya ye kanu suguya fila de don u b'u kanu nɛnɛni sira de fɛ kɛnɛma nka u t'u kanu mm. jɛɲɔgɔnya yɛrɛ sira fɛ so kɔnɔ parce que u b'a fɔ ko non ko a tigi k'a mara ti ja n'i y'a furu k'a mara ti ja quoi mm-hmm. walima k'a tigi mm. n'i tora a k'i denw ba ye mm. ko n'i ma farati k'a kana na éducation kolon di i denw ma donc a bɛ silansen dɔ ta o b'a fɛ yen denwolo kama nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la saha mun n'a b'o ɲini a ni na mm-hmm. o tɛ se k'o di dɛ nka o kɔni bɛ yen o kun de kama donc o saha in a b'o fana di nin ma kɛnɛ ma bon nin fana ale fana tɛ naloma ye o ale b'a n'i y'a ye i bɛ ka i bɛ ka n'ale forote mais i bannen don k'ale lataa i fɛ yen c'est que i fana b'ale kɔ kun dɔ de la o donc a fana bɛ proposition baw de kɛ ka gɛlɛyabaw k'i kan quoi o de kama nafolow bɛ kasara kosɛbɛ a yɔrɔ ninnu na i m'a ye i bɛ mobili dakabana y'a muso ninnu bolo yen mais k'a sɔrɔ min bɛ ka mobili in di a ma mobili san a yɛrɛ muso ye mais a bɛ k'a san nin ye a dun m'a furu fɛnɛ mun na n'a ka di i ye f'i tɛ se ka ɲa a kɔ f'i bɛ bolifɛn san a ye donc diyaɲɛ dan kɔni ye se i bɛ mobili san muso min kɔni ye se bɛ e yɛrɛ kɔni ye k'o muso in furu bon pourquoi i m'a furu donc kɔrɔ de k'a fɔ n b'a fɛ ka damu dɔ de ta a la spécialement mais n t'a fɛ furu yɛrɛ la mais ne yɛrɛ ni bɛ damu min fɛ o bɛ sɔrɔ a la bon muso in fana tɛ naloma ye ale fana b'o dɔn a dɔn a fana b'a ka proposition gɛlɛya i ma i bɛ tɛmɛ o sira de fɛ pour que i fana ka fɛrɛ ale ma quoi donc ka kuma lasurunya dɔrɔn majorité bɛ o muso genre ninnu de fɛ o de kama sungurutigɛ ka ca ka tɛmɛ sungurutigɛ ka ca kosɛbɛ i b'a sɔrɔ cɛ bɛ muso naani b'a bolo mais a bɛ sungurutigɛ donc o kɔni i b'a dɔn k'a fɔ ko musoko kɔni tɛ mais a fɛn nin dɔ de don min bɛ niw la a bɛ sɔrɔ muso minnu na ka caya i b'a sɔrɔ olu tɛ furu kɔnɔ très généralement donc ka caya quoi i y'a faamuya d'accord le secret hakilila ni ɲininkali filaw de tun b'an bolo bon wagati fana kɔrɔla i bɛ kuma laban da an bɛ tɛmɛ baasi t'a la n'ala sɔnna a ma toujours malick le secret ele jene dɔngɔrɛ tun bɛ plateau ba in kan yan bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ malick le secret i b'a sɔrɔ internet sanfɛ dɛ n'i mago bɛ kunnafoni wɛrɛ fana bɛ se ka n ka da gosi 77 39 39 02 n'i da gosi daw na yɛlɛ i ye n'ala ka jɛ inshallah ni da ma yɛlɛ a kɔrɔ de k'a fɔ ko sɔgɔdaw falen bɛ dɔɔni k'i k'i patienter dɔɔni ko daw k'u bɛ yɛlɛ i ye n'ala sɔnna a ma inshallah donc an y'a fɔ toujours an bɛ se ka ka degun bɛ mɔgɔ min ka kurusi kɔnɔna na degun i b'an wele n'ala ka jɛn an bɛ se ka min wuli an b'o f'i ye tafe fɛnɛ na kɔnɔna tafe fɛnɛ na tafe fɛnɛ kɔnɔna n'ala sɔnna ni degun b'i ka masiri i b'an wele n'ala sɔnna an bɛ se ka degun min wuli n'ala sɔnna an b'a wuli ka b'i kan n'ala sɔnna a ma inshallah mais ɲɔbugu ɲɔkow de don n'i ye weleli kɛ a takanw ye mun ye